Bhuel, Dia dhaoibh, cén scéal é? Tá mé ag ceapadh nach mbeidh mé ag siúl, amach ag siúl leis níos deireanaí, ní bheidh Sonny sásta leis sin. I don't think I'll be able to go for a walk later mar gheall ar an mbáisteach. Báisteach sách trom. It's heavy enough rain, and you might say tá sé Tá sé in ann. Tá sé in ann. Meaning it's a downpour. Tá downpour ann. It's a downpour. Tuairt. Tuairt báistí. Heavy rain. Ach eh, rud beag trácht ansin. Bit of traffic there. Eh, ní bheifeá ag súil go mbeadh an oiread sin trácht ar oileáinín beag. You wouldn't be expecting as much traffic on a small island ach bíonn carr ann. Ach b'fhéidir nach mbeidh nach mbeidh aon charr anois ann go ceann deich nóiméad nó rud éicint. You might see another car now for another ten minutes. Tá súil ann. Ach eh, sé an trua é faoin aimsir, sé an trua é faoin aimsir ach tá na plandaí sásta ansin. It's a pity about the traffic, a pity about the rain I should say, but at least the, the flowers, the plants will be happy there as you can see, they're flourishing. Tá siad flúirseach, fairsing is ag fás thar cionn. is na fataí agus na glasraí agus an kale is an cál ag fás thar cionn freisin the kale and the potatoes are growing very very well very well buíochas le Dia, tá mé sásta faoi sin ach eh, ach níl mé róshásta nach féidir a dhul amach ag siúlóid but I can't I'm not happy that I can't go for a walk ní ní níl mé ag fáil mo mo fix my um, siúlóid fix my walk walking fix Is aoibhinn liom a bheith ag siúl, tá sé ceann de na rudaí is deise liom. Walking is one of my favourite pastimes actually. Is aoibhinn liom a, is maith liom a dhul amach ag siúl leathuair nó uair an chloig nó níos faide. I like going for a thirty minute to an hour plus walk. Tá sé go maith don intinn, sílim, I think it's good for the mind agus don cholainn. Sláinte. Cuirfear do Maidhc Dana Boyle tú a thuilleadh faoi tuairisc cár eile that's another chair now. Níor seo bhad. Níor seo bhad. Bhín iontas ar chuoine go mí méid sin cánaí tíocht eh, tá má teart a ri an beg mar seo a lot of people are surprised about the cars that are ach bhuel tá os cionn trí chéad duine, there's over 300 people on the island agus is dóigh mar gheall ar an mbáisteach freisin bhfuil níos mó daoine ag dul thart i gcarr um, also because of the rain there's probably more people going out in the car níos mó carranna ná go hiondúil than usual ach um, sé chéoch na mé chéad sé sú go um, go ceaptar Love Hate agus mar a thairg mé an chéad eipeasóid an dara séasúr I was in the first season of Love Hate and I'm on season two now of Love Hate and it's eh it's tá sé go maith tá sé go maith it's good but It's a lot more comedy than I thought it was going to be, cheap, cheap mé go mbeadh sé níos dáiríre, I thought it would be more serious, cheap mé go mbeadh sé níos cosúil le Kin, I thought it was going to be more like Kin, uh, sraith teilifíse ar RTÉ, ce- sórt mob, gang, eh, sraith gang freisin bunaithe i mBleá Cliath, Kin, eh, it's, it's i bhfad níos dorcha agus dáiríre, eh, Kin is a lot darker and, um, serious.

crimes rudaí mar sin ach eh, ní déarfainn go bhfuil aon rud eile le rá agam i ndáiríre I might leave it there I have nothing else really to say faoi láthair Beidh mé Tá mé ag iarraidh beidh mé héin agus mo bhean ag déanamh léirmheas ar léirmheas ar eh, eh, séasúr a haon

ar ár dtuairimí ar Love Hate so fairigí amach leis sin, keep an eye out on that. Beidh níos am lá de na laethanta one of the days tá súil agam. Ní maith léi bheith ag caint ar an gceamara, she doesn't like to be talking on the camera mar sin. B'fhéidir beidh sé deacair ach dúirt sí go ndéanfadh sí é um cinnte. She, she did say she would, she'd do it. Ach, um, sea, b'fhéidir go bhfágfaidh muid ansin anois é. We might leave it there, so um, tá súil go mbeidh tráthnóna deas agaibh. Agus tá súil agam, tá súil go mbeidh go nglanann an t-aer, go nglanann an t-aer that the air will clear, the air will dry up, it will clear. An nglanann, nglanann an t-aer, tá súil agam. Sea, ceart go leor, sin é mar sin, slán go fóill.